igbo mma mma nụ igbo rie nụ igbo ṅụọ nụ igbo zụọ nụ ee tata bịara ka e si abịa n'ọgbọ m bụ nwanne unu nwoke maazị uchenna ejegalụ nke anyị bụ ndị igbo bịala tata ịbịa ịjụ anyị ka ị ka anyị si dị ka ị ka si fụ naijiria ka ihe na-emenụ ama m na ọtụtụ ndị mmadụ asị na o nwe nnọọ ka ọ si dị ee o nwe onye m jụrụ kee ka eke si anya anwụ ọ sị m na ya afụrọdị eke ma ya fọdụzikwa ime gịnị ịnya anwụ ema ịnyụkpọ ya anyị mana ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ee ihe siri ike ama m na ihe siri ike mana ọ gaghị adịzi ọ gaghị abụ maka ihe siri ike ijide were aka egbu tinye n'ofe ị ghọtara ebe m na-aga ihe siri ike eziokwu ọkwa ndị Igbo na-abịa mụọ nwa a gụọ ya chinenye ọ chukwu na-enye nwa chukwu na-enye ego chukwu na-enye akụnụba chukwu na-emepe ụzọ chukwu na-enye ihe niile dị n'ụwa ma arụ isi ike m na-ayọ gị n'ụtụtụ a na-asị gị nwanne na-ege m ntị ee ị ga-agba mbọ wee nwee ndidi maka ndị Igbo si na onye ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo ị ga-agba mbọ ee i nwekwa ndidi a nwere ihe n'isi n'ihi na a kerekechikwu ya na um, onye nwere ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo azụ ukpo ee n'ihi nke a anyị nwere ike na-asị unu biko makụrụnụ ihe dị mma makụrụnụ ihe dị mma n'ihi na ihe dị mma dị mma nwa ebe ọbụla ị fụ na-aga n'ụzọ nwa afọ igbo na-eme ihe ọjọọ kpọọ ya kpọpụta ya n'akụkụ maka anyị nwa bụ ndị igbo ya mere afa program a bụ anyị bụ ndị igbo kpọọ ya nna kwụsị ya nwanna ihe a ị na-eme enweghị isi ọ dụghị mma emejuna anyị echuru anyị afa na-eme nnọọ ka ọ na-adaba maka na ndị Igbo bụkwa na ọnwa ihe anyị bụ bụ ọnwa na-etiri ọra anyị bụ mba ọzọ mụta abịa ndị Igbo ezi ha Eh? nwa ya ife agwụrụ egosi ibe amaghị ibe ezi ya ibe amaghị ibe ezi ya ndị na-ezi akọ a bụ mma Igbo o nwere ha nọ n'ime ya ị bịa na ọkaikpe anyị bụ eze ị bịa na ịzụ ahịa anyị bụ eze ị bịa na agụmakwụkwọ anyị bụ eze ya ị bịa na ịsọ mpi ikụnye na ịsọ asọmpi a asọ na Naịjirịa ị gụọ Super Eagles ị gụọ ya afọ igbo dị n'ime ya karịrị anyị nwa bụ anyị nwa bụ enyi ya mere n'ihi nke a anyị kwesịrị ịdị na-eme enyi eme ngara na-eme ezigbo omume maka na gịnị ka ị bụ ị bụ anyanwụ bụrụ ọnwa nke na- na- na-etiri ọra ị bụ ọnwa na- ọnwa na-achara ọra anyanwụ na-achara ọra Ọ- ọ- ọ- ihe ọcha na-enwerọ ntụpọ ojii n'ime ya ka ị bụ n'ihi nke a m na-asị unu biko kpọọnụ ihe ọma ihe ọma kpọọnụ ihe ọjọọ ihe ọma wepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị ọ ghọọ aka mmadụ nwanne o nwe ihe ị ma mụ nwa amaghọ nwee nke m ma ị maghọ mana ị ga-agba mbọ ka anyị fụ anyị nọkọ anyị akpakọ maka mmamịrị bụ gịnị anyụkọọ ya ọnụ o mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ anyị akpakọ maka ihe a ga-esi wee na-aga maka o nwere a lot of things anyị kwesịrị ịnọkọ ọnụ wee kpaa ka a fụ ka anyị ga-esi wee eme gbagote ndị igbo ihe ndị igbo na anyị abụ promotion ipromote ndị igbo na asụsụ atụm anyị na-ayọ unu nke a ị bịa imiti anyị na Procyon RTV nke dị na Kaduna ma nweta anyị na 08122807671 ịbịa ime ihe ị na-agba gidigidi na-abịa anyị akpakọ maka o nwere ọtụtụ ihe ịma anọrọ m n'isi iweta eruru ahụ atụgharịa ya maka tụgharịa uche n'ime ya maka anyị ga-esi ya mee ya ka ọ na-adaba ee n'egbughị oge m ga-akwụsị nke taata mgbe a bịara ọzọ echi anyị atinye ọnụ ihe ọzọ dị mma afa m bụ maazị uchenna ijegalụ biko ị chọrọ inweta anyị na ikuku nke bụ webụsaịtị ga-enweta anyị na www.procyonrtv biko ka ọ dị ụbọchị ọzọ ya bịara udo dịrị unu